ọ ga-abụ m buru bujere igwe mgbe ma na m bujere igwe ma na ọ dị n'iru bụ igwe ọ bụrụ na o fuzie e wee ma na ọ igwe bụ onye ree katapila na aka ya dị na ego a eji ọbala ekwensu ọnwụkwe katapila anụnwa kamgbe katapila dọrọ ebe a epụtanugo wee kwuo eziokwu ihe mere katapila ka ji wee dọrọ ebe a n'okporo ụzọ be anyị gọọmenti bunyere anyị katapila ka anyị wee dozie ụzọ o nwee onye kpatara ego nata na be anyị o nwee ụzọ ọ ga-esi wee buru moto ya wee na-aga nwoke m bịapụ aka kwara m ya aka kwara m ya aka kwara m ya aka ka anyị buga ebe igwe mmadụ adakwa katapila aka na ife ị ga-eme kịta ee eh?

back to sender ị bara uru ọ bụ na ị bara uru ọ nna m na mpa gị riri ego a ree gị ya ị dịka eriri ghọrọ mmadụ
ego niile nna gị na-enweta ego niile ọ na-eri o nwehụ nke na-aba gị ahụ i jere ụlọ akwụkwọ jee mahadum jee yunivesiti nwa na eje eje o nwe ihe i jetara ị na-azọ ike ụchụ chekere chekere chekere ọ nna gị riri ego tanka nsọ ya mere o nwe ka ị ba uru i jee skuul o nwe ihe ị gụtara nee ka ị dị ka ọkpụkpụ anụ eriri ghọrọ mmadụ o nwere nri ị na-eri m nee m ka m dị ka mmadụ onye mee ma ya emetụta m ihe ma ede gara enweghị ha ya emetụta gị maka nna gị aka ya dịrị ya dịka i si gwa m m gote ihe afụrụ anya ihe ọzọ m na-echebụ atụkwasị ya ego ọ dị mma ọ magbuo n'onwe ya nụ ụmụ nwaanyị dị ụsa anaghị alaịk ego ee ihe m jiri jụwa ihe a bụ o nwere onye mụ na ya kwuru okwu igoro ube ube jiri na be m hmm. o gorie n'elu hmm. o meziri o doro anya ghọrọ mgbe sọrọ ya hmm. mụ na ya ekwusigo ọ sị na ya ya-ewetara m ego n'ụtụtụ ya o wetaziere m ego n'ụtụtụ i si n'ebe ahụ were ego

ihe na-eme onye ya-agwa m n'ime ụlọ ka e ji wee raba iri nne wee pụta ebe a nọrọ hai ọnwụkwe bịa ka anyị baa ime ụlọ ị ma aghọta ọ ka mma na Volkswagen jam m than na trela bịa kwọọ m kwọrie m ka ọkụkọ ha na enwe nke ga-ajam mụ ma m gwa gị enwe ihe na-amarọ ka ị hụrụ nrọ ụdị ihe a na-eme na nrọ enwe mgbe ị ga-enweta onwe gị ebe ị na-anya plen pịapịapịapịapịa bifo ị ga na-ama ị hụ na ọ bụzi ebe ị na-anya basikụl n'ụwa nrọ ya nwere ike ịbụ nrọ ka nwanne nwoke rọrọ ọ ka mma ka ị hapụ ya ka anyị rahụ ụra mgbe a ga-ekpe ya e kpewe ya ọfụma bịa ka anyị baa John ọ bụrụ na mụ na gị abụghị enyi and ọ bụrụ na ọ bụrụ be gị ka m nọ agwa nga ka ede kịta ka m ghọtara na ndị niile na-akpọ John the Baptist John John e bere John the Baptist isi ihe o ji bere ya isi bụ na o

Eh? na o nwere ike ihe anyị hụrụ ị na-ekwu ugbu a tupu ọ na-eru echi ị fụ ebe ọ na-akpọtụ ebe niile aka m mana kwuru ka onye ọbụla nụ ihe a na-ekwu ana m achọ ịgwa gị hapụ ihe a ka anyị were nwayọ dozie ya ị fụrụ ebe a ị bịago be m anabatago m gị na be m anyị bụ ị ga-anọ n'otu ọbụla ị chọkwuru ịnọ ya 4 years nọ 5 years ị ga-anọ na be m a mgbe a ga-esetụrụ ihe esetụrụ ya ọfụma ị nụ ihe m na-agwa gị so ihe e mere ugbu a bụ ka anyị banye m ụlọ ị ma na eji m landlord m ụgwọ

ife nwetara ya a na-adị mma anakọta echenjie nwaanyị akwa na echenjie ya ọgọdọ ya wapụ nke ochie wa ya nke ọfụụ kịta ka ị meelụ ka mmadụ nwago n'ihe mee

ị makwa na-agbata eke enwekwa ihe tiri akpa emechi chọrọ my own akpa ọsụ a echi echi echi ka o kwuru ka ya nazie mgbe ka anyị pụrụ
ọ na-agba ọsọ akwa ya na na-ayọ n'elu anaghị ene n'ime ebe a si hei ebe a na-acha rọtọ rọtọ si akwa ihe m ga-eri eri ndị na ya dị mbọsị m ga-eri ebe
a na-eji isi dị eti na ala eziokwu kịta ka m ga-enwe onwe m

na ọ na-enyega m chance ọ maka ịbịa tata ka m ji na ahụ ebe a even na m ahụrụ ebe a ugbu a uche m adịghị uche m dị ebe ahụ ka ama m na a ga-ebubatarịrị m ozu na-adị mana ya each one almost 3,000 4,000 ozu ka a na-enweta ebe ahụ hmm. bịara bịa dị n'ala nọrọ ebe ndozibe ozu ka m nọrọ ebe a na-alụba ụlọ

John iwe ewena gị ị makwa na nke ọzọ ndị nara adịna mbọsị ị na-anọ ha ebe anyị ihe m chọpụtara bụ na ọ dị ka ị na-asọ m oyi fil na nna arụ na nke na-asọzi gị oyi mba ha ọrụ ya ka ị ga-ebidokwa ozugbo onye ọ ya ka m na-awụ ọkụ ị na-agba glove n'aka ejikwa ụzọ
But ọ ihe ya ka ị fụ m work na work na fight ka mma ma ọ wụ ebe a ka ị ga-ebido ọrụ. Eh? Nwere ebe ị sị na ọ n'ala ka ị chọrọ ịrahụ. But e nwekwara ka ọ dị nnukwu bed otu a. John ka chi fo, ka m ụmụ mba mbọnụ ọkịdị ama m na otu mkpụrụ eziokwu adịghị n'ihe niile ị na-agwa m ahụrụ m na ife niile ị na-agwa m bụ ntụ mgbe ị nene m anya ị fụ na ezigbo iwe na-ewe m anya na-ata ndredị na ị nyara m gbago n'ọhịa ị nyara m gbada n'ụzọ eche m na ọ mụ na mmadụ kwu na m na-abịakwute gị apụtaghị na ị kara m amamihe ma ọ na ị tọrọ m nwa obere ihe m sị gị rụọrọ m n'ebe Ifeọma nọ na-enwe nke enyi na-ezi m ezigbo ụzọ ị kwara m baa n'ọhịa gị kwara m pụta n'ezi ewee nọrọ nya ahụ wee chegide Ifeọma ka dagbachie eziri gbụgo dibịa mmiri efere onye debe m ntụ ọrịa ka nkịta bụ nzụra ntị gagagaga onwe onye na-eche ana m eche Ifeọma onye debe m atụ ọrịa tatatatata debe ana m eche Ifeọma oke gba gburugburu m si ayi esi ụchịcha ebe pụa asị m come in akịrịka na-ege ntị ifere na-emekwa n'ọnụ nwoke ekwu okwu ụmụazị maka onwe ya mkpụkụta na a sị na makpara n'okenye ewepụ ekwu nne ebe anụ ọfịa nnukwute anụ ọfịa dara akakpọ kedu ka isi ya ejighị uche okenye ji ama na ifere na-akpagbu ọkwa na ọghọ ọkụkọ wee maa na Ifeọma achọghị ọyị

ịbịa mee ka m gwa gị ị fụrụ ụmụ nwaanyị na-efu na-agagharị nke ọ wụna ị chọrọ iwelu n'ime ha na ga-edi di ya dịkwanụ ma gị mara amara na nwaanyị na nna ya na-abụ ka ede ọ dị ama mgbe ọ kpọrọ iyi ọ sị papa si na ndị nwụrụ anwụ pụtara ọ maka na m bịakwutere gị ka i nye nwa obere aka sụọrọ m okwu n'ebe Ifeọma nọ

Eh. ha ji m gwa egwu eji eme ka ndị nwe ọgwụ anya nsogbu adịghị mm, ejebegoro ah. jee chọọ mmanya chọọ mmanya kara aka nkwụ enu n'enu ka ya aghọ dị n'enu mmanya ọcha gbam
ọkwa m jee mmanya ọkwa m bute mmanya ọkwa echi mmanya kara aka ndị kwuo okwu mmanya echi anyị ejebe ozugbo maka oyibo sị na delay is dangerous

Kedu mma? Ị wụ ife na-ewuzi kịta

ugodoma na-eri awa onye chọtara onye nri gị na ga-eme ihe n'obodo a n'ihi nwoke niile juru ebe enyi nwoke onye ofe hụrụ ya bụrụ akịrịka nwa gị ya gere m ntị ihe jụọ nwa nwa nwa nkakwa wee kee ikpe akwụkwọ na nwunye jikọ m na akịrịka mana ọ da anụ ọ ga na ometu ya akịrịka akịrịka gị mkpasadịghị gị ọ my fault na the man like him ee ọ my fault na ọ na-achụgharị m na-egonyecha m nnọọ ihe macha mma ee ọ my fault ọ bụ o ji asụgbu ya maka o nwe onye na-egonye ewu cherukwa ebe orugo ịmakwa na ịchọgo mmadụ eh? ka ihe jụrụ jụkwa ihe niile dara aka gbam ịjụ ekwensu ịjụ ọrụ ya niile ịjụ otuto na nwafe niile ife niile nwoke ndị bara uru nọ na-ekwu okwu i wepụta ogologo ọnụ gị na-ekwukwu nke gị agwa m gị mind your business mụ na gị abụghị ọgbọ mba emerụkwa gị arụ n'ụlọ ahụ o zugokwa ebe ihe a rụchego

n'ugo eberere na mgbagbu ihe di woro ogori azụọna n'ahịa ya bụrụ nwaanyị ahụ a na-ekwu okwu ee akịrịka lụọ nwaanyị akịrịka lụọ nwaanyị o mezuo ahụgo nwaanyị m ga-alụ ọkwa ya
ụtụtụ echi anyị ejebekwa na-ejebe efu nwata Ọkwa ya? Ị ma ka ọ dịzi kịta na ọ bụrụ na nwaanyị afụghị m anya ugboro ịtọ na ịnọ n'ụbọchị ya jezi onye ahụ ka onye akpị gbara n'ụbọchị ọ na-afụghị m anya ugboro ịtọ na ịnọ o nwee ọbara mgbali elu ọ na-egbu ya ka nkwụ ya ọ na-egbu ya ka sakari e nwere otu gufu m na-esi egbu agwọ otu a ka o si ejide ya n'ọrụ ọ na-ebe akwa ụtụtụ na-ebe akịrịka ka nya fụzienu m anya

mana ihe e ji gbachi nkịtị a bụ na na ọ ka m mara na ama ejidetụ nwa nchọ nchọ ka m wee dubata nwaanyị
ọgwụ ya agịga amụma ekwu ekwu cherekere ị na-ekwu na gị na nwata nwaanyị a ekwekọrịtago na ụnụ ga-anụ onwe ụnụ anyị ekpebigo anyị ekpebigo ochie ndụka ọgbazi uru ihe a gba n'aka ejiha enyo ele ya mụ nwa bụla enwere m ike ịnọkata sị ya ka m jekere m izi ka m gbata nje nnewi nya nwa nọrọ ebe ọ nọ ọ sị m lọtawa kịta kịta na ya chọrọ ịfụ m anya kịta oriọm mụrụ abụke oriọm mụrụ abụke ihe ị ga-emezi ugbu a bụ eh? emeghị ije eh, aba n'ubi nke a na-ebute na egoro nya udu mmanya ịtọ o ije na ejebe m ejebe ya nye m otu otu a sị m were jebe na ya bụrụ na okwu bụ eziokwu okwu a bụ na nkwụ nya ga-ebunye m na nkwụ a aya eru ala na ya ja-aghọrọ ya n'elu otu a
eso m ga-eje a sịrị ije nwaanyị bụ ije mmiri mana ekpere m na-ekpe bụ chukwu nya mere ebere ka mmiri zoo echi ka o wee mezuo n'ihe ahụ ndị gboo kwuru na ije nwaanyị bụ ije mmiri

hello ee eh, John na-ekwu okay unu nọ na mortuary enwe ndị unu buta mmadụ one six ai chineke ai ịma na arụ adịrọ m oge m na-ana this evening ezigbote arụ dị ma ndị emere ọgwụ m ṅụrụ na m agaghị abịa nwa ebe ahụ but nsogbu adịghị enwere one of my brother menanya nke a bịara ọfụụ na-eso m abịa there m ma esend ya na ọ bịa ọrụgoro unu ga-enyere ya aka biko ebukpuchie ya n'ime ebukpucha ha n'ime emechie ụzọ enwere m ike ịmanage bịa n'ụtụtụ echi bịa dress ha ha ọkwụ nọ n'iru ebe a nsogbu adịrọ ọ na-abịa o ọnkwe ọnkwe biko biko bilie ka iyiri akwa gị bilie ka iyiri akwa gị ga-aga na mortuary ugbu a iji enwe ndị butere ozu ebe a biko ihe a ga-enyere gị aka ebupụcha ya n'ime ụlọ unu bupụcha ya n'ime ụlọ na just emepe ụzọ unu pack ha na-aga ebe a chi fozie echi ka m ga dress ha biko jee ka iyiri akwa gị ihe na-emezi oyo ọgwụ nwe ego ole m na-eluzi ya so eme okay ga-esi gwana ji ma m onwe m ọ bụrụ na ọ dịrị m izu business m gaba na ya n'abalị a kama echi gị zuo ike ịchọgodu ịlaba alaba ịlaba ka m ga dress biko onye ụmụnne m na-eme m onye ụmụnne m na-eme m m chọbu ka m gwazi gị na chinefuru n'ụtụtụ na ana m anazi ana ha gbara akwụkwọ nwanne m nwoke hmm? ụtụtụ eji ụna hmm? chinefuru ụgwọ nke ya nke bụ ego ị na-elu na ha adịghị ha bụghị ndị ndụ wee bịa jee jebe ebe ma edress ya onye ọzọ onye ọzọ onye ọgbọgbọ

akịrịka
akịrịka mụ ka ị mere ihe a anyị ga-ahụ ichie nụ ka bịa n'ife erube ya mba olube nkọ na ichie
bịa so bịa

ime ọnọdụ ha nọkịta ime mme mba ji akụ sọpụta na ịkwụ ụdọ fa ga-ewere ofu fa ṅụọ mmanya ahụ fa ji m ụgwọ nwaanyị fa wụfuo ya wụfuo fa ji m ụgwọ nwaanyị akụ m dị ebe a esighị etu eme ọ naghị ahụ onye buru mmanya jee jee nụ nwaanyị ọ na-anabata ha ọzọ ịgbatọrọ ha mmanya a ga-ebunata mmanya iji nwaanyị kwadokwa akwado jee ọzọ hapụ ya ofe ọma ya eweta ife ọma ahụ anya gwara gweje ofu ebe maka m gwakwa nke bụ eziokwu ama ahapụ obodo a aga m ahapụ obodo a pụọ abroad jebezi ebe m ma apụ abroad aga m apụ abroad m nata na ndụ ọ dị mma ọ bụrụ na m anataha na ndụ m nata n'ozu ọ dị mma mana ihe m ma bụ na aga m eme kirịrịrịrịrịrị cheka m bịakwa abroad ị na-achọ ije ọ bụ ụdị anwa ijita nata ka ụdị ọzọ ọ kakwara nwa dị chi ọha otu gị ọ kakwa mmadụ ji ma nọrọ ebe ahụ ma na-akụ ka ụra uru akwụ ị na-egbu uru nkwụ ị na-ete uru adịkwa n'isi azụ okwu uru ya bara ije abroad uru ya bara chi mụ na ha bụrụ ofu ka ị pụrụ abroad m ihe kpatara na i nweha ego ị ma na ị mara mma nwoke ụmụ nwaanyị na-achọ okirikirikiri mana mụ na ụmụ nwaanyị na-ajụba adaghị achụ m ha na-ereject m ereject o nweghị uru mkpa onwe ihe m kpasatara n'ebe ụmụ nwaanyị nọ n'ihi na ego m kpatara ya dị n'akpa m

maka ihe ụmụ nwaanyị ga na-eri ha ga na-amị gị crude oil ọkwa mgbe kparịba m okay nke na ụmụ nwaanyị rigbuziri ego m mba ọ bụrụ ọ bụ ụmụ nwaanyị rigburu ego gị gwaziere ya ebe ego gị dị ọ ego gị na-akpata chiri gị gara kọrọta tupu i sevụta ego nke ị ga-enwe next month i rie nye this month mụ na-asịbu chineke nna ekene gị ọ na-abụ ọ dịkatakwa m sị chineke ahụ ize gị na m dị otu a ndị ekene dịrị gị chukwu mụnwa na onwe m na-asị chineke anyị nzere na m adịhọ ka gị maka ọ dị ka mkpọgoro mkpọgoro asị na ụmụ ya tụpụ mmadụ ha sị na adaka na onye mmụọ ihe nwa ndị toro ogologo e- emewughị ọ wụrụ m gị asị ọ na-arụ na mortuary ebe gosipụta so ha tụ ọ dị mma no problem fine boy nwere jebe eche na i ji anya ga-afụ ụzọ were uche mara ihe dị mma